ọ dị mma ndị ịka igbo na-ekene ụnụ ndị otofe na aje ndị owesu bụ ndị oshiji na onye na efa ekene ya ee efa mụnwa bụ florence achụrụme success o nweni mmemme anyị chọni ka anyị gwa ụnụ mmemme wa kpọ na anụm di na nwunye ya bụ di na nwunye ebe o shini bido se ebe ndiom na ndikom nọ na obi ụnọ wee na-ebi wee na-ebi o were na-asọ ife na ana adị mma bụ ka anyị jee jee akwacha ekpịrị achịse na o nweni onye ebịa anyị nweni onye ebịa n chiseni ịkwacha ekpịrị ma rị goshi ụnụ onye ebịa ahụ ka ọ ga-akọwanụ ụnụ ife gbasanị njem anụm nwunye na di ya bụ ndị na obi ụnọ mana ife obi ụnọ bụ ka n je ala mmiri ka achịse

mmemme ngwa ahụ ya bere n gwa ụnụ sị ka e je akwacha ekpịrị ka a chise anyị echisego ka anyị kọrọ ụnụ ife gbasanị ije di na nwunye ya bụ njem ịnụ nwunye na ịnụ nwunye na onyeke ya bụ onye onyeke na ndiom ebe wa bụ ọnọ na-ebi obi ụnọ ya bụ ife anyị chọrọ ka ha kọwanụ bụ ka anyị mgbe e je akwacha ekpịrị n gwa ụnụ si anyị ma bịa na anyị nwere onye ebịa onye ebịa ebeni ka m kpọpụsa ya ka ọ- ọ gwa ụnụ efa ya gwasị ụnụ ebe o shi na-ebịa na ọ dị kọwasị ụnụ ere ije obi ụnụ ọdị na ọdị efere ọ dị mma onye ob- ee, ebịa anyị ka ị kọwanị anyị ndị na-ekiri enyi efa ya na ebe i shi na-ebịa Mm. Asọkwa na nọni. Aje na otofe ni. Onye na efa ekene a. efa m n'ishike nwe m bụ Solomon Azọwenu na-ebi m bụ nwa anị Ụkwụanị onye Obiaruku shi n'anị Delta state ya bụ ndị a na-akpọ Delta Igbo um, n'ebe eziokwu dị dịka ife a chọni ka anyị kọwa ebeni ịnụ di na nwunye ya bụ di na nwunye bụ ife dị na-eshi ndị aka ee ndị oyibo kpọ na ya shi olden days ancient time ya bụ ọ dị shi mbidose ọ bụ ife ọdịnanị dịnị anyị kwudo na-ekwudo ya bụ ịnụ di na nwunye kedụ bụ ịnụ di na nwunye nụ ọ dụ mma ee ife mere bụ ere dịnị bụ o kwutego efa ya ere okwu na efa nụ anyị na-arị gwa ya ka anyị jụọ ya ka ọ kọwara anyị ife gbasara ere ebi ụnọ ya bụ obi ụnọ n'ụwa ndị ma na-ebi ọrụ na okwuta na-efe anọrịkọ n'anyị erebe ije ya bụ njem ezinụlọ ya bụ ije o- eh, di na nwunye ya bụ ife onye ka akọrọ anyị kịta na ee bụ nna m solomon biko onye ka akọrọ anyị ka ị gwa ndị na-ekiri anyị na-esi kọọ na anyị ere ibu njem ezinụlọ ya bụ ife ndị bekee kpọrọ ya the journey of marriage ya bụ ije obi ụnọ ka m chọrọ ka ị kọọrọ ndị na-ekiri anyị na kịta na ije obi ụnọ ee dịka ele nshi na-ekọwa onwe m Ije obi ụnọ bụ ife dị eshi ndị aka ọ dị eshi mbido so ụwa ka ọ dụ bụ anyị ndị na-eje ụka akwụkwọ nsọ gwara anyị si chukwu demene ele ahụ ya bụ ọdịnanị chukwu demene ebe onyeke na onyenye ma ru rufu na ishi ndị oyibo na-akpa maturity rufu na ishi wee nwee ụpụgwa mere ofu obi sị wee ka ebi obi ụnọ ịnụ di na nwunye ya bụ na ije ịnụ di na nwunye nụ nwee bụ okweri ife ndị oyibo na-akpọ ya engagement and courtship anyị na-akpọ ya okweri nwee bụ ekweri sị ka anụ di na nwunye ife dị so ni bụ wadị ji agwa ka onyeke na ya ji agwa ndị be ka onyenye sị ka anụ nwa wee ya bụ ndị be ka onyeke ekweri ije di na nwunye bido hmm. ya bụ bido se ya bụ ọsa ife anyị na-akọwa bụ ije ịnụ di na nwunye shiri na aka okorobịa na mgbọtọ bịanị sị we ka anụ di na nwunye hmm. kwogbame kwa ijekwudo ndị be ka onyenye sị we ka anụ nwa wee ya bụ ebe ka ije di na nwunye ji na-ebido se ọ dị mma dịka ere ọ na-akọwa n'anyị ere ije ee ịnụ di ji na-ebido o nwe ife ọzọ chọrọ ka ị- ịkọghachi n'anyị gbasara ije ndị dị n'ime ya ọ ọnụ bụ ndị dị n'ime n'ije ka a na-akọghachi ndị na-apụsani o ndị na-apụsani ndị na-achọkwa ịbanye kwa maịrị ya ka emeba ya maybe mgbọtọ wee na-atụ egwu si ya dị ndị ka emeba na ije di ike na ihe amara m o, egwu na-atụ m o. so m chọrọ ka ị kọ ndị nne na nna ụlọ ka iji wee ịgụ ahụ ya si egwu bụ atụ wee na ọ dịrị efe ka ịkọ anụ wee si ife naanị bụ dere unu ji na ememe dere ji na ememe dịka si ije dinu narị dị efe ọrụ na ọ dịka si ọ bụ ife dị ike ka ije ka akọ ndị nna ụlọ ka obi lụwa anị ka ụwa na-atụ egwu um, n'ebe eziokwu dị ije ịnụ di na nwunye onye ka agwa ishi ee kpọgburu dadi ke ọ ọ na-aka mgburu ke ya bụ oyibo shie it's not true ije ịnụ di na nwunye ah, dịka lesụ na-achị ije ya bụ onwe na usoro oyibo shi process ya bụ iji na bafu n'obi ụnọ ife ka aghọsa bụ ụnụ dị marụ nebe shiri na ụzọ dị iche iche pụsa Eh? Eh, ndị oyibo shi different background na-ewere oyibo na-akọwa ya maka ndị ọzọ na-anụnị Ehe, ndị oyibo shi different background ya bụ agụgụ nebe dị iche je ka bịa ba bụrụ ofu ya bụ edidọ na-adị n'ime ụnụ ekwem ekwem na-adị n'ime ụnụ ekweghom na-adị n'ime ụnụ ee ebe o ji na-asọ enene bụ awa shị onye daya hmm. onye adaya hmm. ya ka egwu ji na-asọ enene o ji abụrụ ọgụ hmm. ya bụ ọnụ oyibo we shi a place of compromise so onye ke marụ ya ma ọchọ dị na anya anyị na Ụkwanị bụ onye ke marụ nụrụfu nwunye o shi ya nwe ụnọ eh, man of the house onye ya marụ nụrụfu di ọchọ bụ nwunye ọ nụsa bụ ekwem ekwem ka ọgbọ ji na-akpa ya afọ so ebe o ji na-asọ enene bụ onye nye marụ wesa ilolo onye ke enee si ọ dịrị mma maka ọganisu obi ụnọ ileruka obi ụnọ ji na-aga n'isu ya bụ ka onye kekwe na onye ka echitụsachi ilolo onye nye marụ nee shi ọ dịrị mma maka ọganisu obi ụnọ we bụ ekwenye ele ka o ji na-asọ enene o ji na bụrụ ikpe je ka adị ka ọgụ je ka adị bụ ikpe ya ka ọzọ ya gbaghara ibe yi unu aga n'isu ya bụ ele o ji na-asọ enene ọ dị mma dịka ere ọkụ ji na-ekọ ara anyị kọrọ nụ na-anụ kọrọ nụ ndị nọ n'ụlọ na na-ekiri na ndị na-achọkwa bana ije dinu nụ na-anụ ife ọ na-ekwu so nwene m bụ Solomon ife ọzọ m chọrọ ka m jụa shị bụ ee mgbọtọ na-atụ egwu si nne di we ee maybe ị ị chọrọ ka ịnụ nwunye bụ nne di ya ife nwunye asọ ee, nne di deri ibe onye ka mma deri ji na ene si ya ee nne m ife nwanne anyị ka anụ arụ na asọ asọ nne m o dere nye ka eme ya ka o kwee ya gaba kụrụ nnụrụ gwee ya ka omume nne m ka ọ ife nwunye di na-asọ nne m ka ọ bụ ka arịna ụka ke nne ka ọ bụ ka arịna ụka ke nwunye ideri chọnụ ka ime dere eme ya bụ ife nchọnụ ka nwunye um, ashima dị iche iche afọ mgbọtọ ma abịakụba n'ụdị ọshinneje ya ọ dịba abasa abasa ọshinneje nwere ife ọsịsa afọsọ oge etie wee na-achọ ebe ọṅụ fọnị wee na-achọ ebe ekeje arụ bụ na esele arụgochi bịakọba anụ onye ke marụ na-ebuzi ọghọsachi ọbịa onye ke ka ese ụka anụ ụka anụ ọsa ndị be ka onye ke ofele ka ọ dị were ka onye ke onye ke ma bịakọba anụ nwunye ka amasị ụka onye ka anụ ka onye nyi sọ ụka anụ ke ndị be ya na esele ya mara onye ị na-anụ mara ezinụlọ shi na pụsa na oge anyị shibusakwa eme agba egwu na nshi ịbịakwacha onye nye ndị be na-ejiri ndị a marụ jee n'ime nke ndị oyibo kpọ na spy Yeah. weje ejiri ndị ma jee ob- ejiri nọ ndị ka anụ kwa marịla ọdịnala wee dị emela akụkọ wee dị mara ọchụ na-erigbu nri wee jee ebe ọsụ ụlọ ebe anyị ọchị gochi na anyị kwa machọ na-eri erijuru efọ That's all. weje na-achọbụsa elu omume ụnụ dị Eh. webekwuchi nwa m jee bụ kịta na abụfọ ịdị na nwunye n'enu oyibo ya dị n'ọrụ oyibo ya kpọọ ndị bino nọchi nye ka anụ nwunye ka onye ya kpọọ ndị be nọtụ ka anụ di na esela ya na-afụ ka onye ka isi sọkọ ka onye iso ya machi ndị be nwere ife wa sọ then i ru be di webagwa ị shi anyị achọ na ife deleni i shi wa achọ na ele ji nwesa we bụ mụ omume we mụ ife wa sọ were ife wa sọ sọnụ wa nsọ mala omume we ya emele we ememe i me we kọfụ na-elenu ka ọzọ karị ike na-ebe onye mmadụ ọchị ka na onye ke mara bụ ịbasa ọmụ na owe ye nne ya ogeneso nne ya bobu ụzọ ye nne ogeneso ye nnara ya ogeneso ebe eji oji ba akpụcha mbọ eka na ete isu ọchị nne je kitchen ngwa even if ya amadị na eshi gwa nne shapụsa ka ishi wadịfu ya sa eji nwa benu ka eji nwesa mkpụrụ obi we ya bụ ndị be nwere obi wee nabasa anyị na be anyị ọ kwa ndị anyị na-anabasa ndị ọbịa ya ka bụ onye ọdụ bet iji na-egwu agụgụ n'ịgọshi na ene anyị were ka ekpechuje gị emana ọ jọfụ njọ ya bụ anabasa ya nụ ele nkwa eji na-enwesa we ọ dụ mma ndị arụ na ọnụ ọrụ na-anụkọrọ si onye chọ na enu ụdị ya ewere obiọma soro ndị ndị be ụnụ ihe na wee ịchọ ebe i je ka anụ di ya omume we memewe kwa ife ị na-asọwe ọ dị mma ka ajịrị akwacha ekpere achịse anyị aka ọrụ nụ ife ndị ọzọ fọzụrụ cheli yoba gharị nio anyị bịaka

ọ dị mma anyị echisego na anị ịkwacha ekpere dịka ere m gwarụ unu sị aje ka achise ka akọrụ unu ife dị na anị onye je- je pụna na gbasakọ kịta na tie na onyonyo eye ife anyị na-ekwu kịta na bụ ihe gbasara njem eh, ezinụlọ ya bụ ndịom na ndịkom ndị nọ na- nọ na obi ụnọ ya bụ ife akpọ na njem ezinụ eh, njem anụ di na nwunye ee ere dị nị bụ yamoshi ka anyị gbaghara o nwere ife anyị na-ekwu gbasara n'obi ụnọ ya bụ ife onye ebe anyị nna ebe na-akọwanị anyị ndị nụghachi na ndị chọnikwa ebe anyị na ndị ede anyị dị nna ememe kumashi ebe anyị nọkụrụ ka eji musa sere naanị bụ ee nwene m bụ solomon ife ọzọ m chọrọ ka m jụ ị bụ o nwezi na ịsụọ ya bụ erekwụsịghị o nwere ere gị na nwunye gị na-enwe nsogbu unu nwee nsogbu ere unu kenesi eje ka ma anụwa kenesi eje ka ma anụwa ere unu ji na-edozi bụ nna ebe nwee nsogbu eruru ya ka emeri ka si onye ọzọ ya ka aba ya n'okuru unu bịa unu nebe edozi onwe onye ka abịa na onwe onye ka ntụ ọzọ ya ka anụ ya Ah, dịka ele shi na-ekwu shi na-ede omume dị iche iche agụgụ dị iche iche ele m je keji gboo mkpa m abụ ele onye ọzọ keji gboo mkpa ya bụ werie mene enwe m um, dịka ele efa m shi na-ede efa m bụ solomon ọ bụ shi ị mara ife solomon bụ ife ọ pụsani ine ọsani na-aza solomon nee agụgụ we wee dị wa bụ ndị na-egwu egwu wa bụ onye udo ma ọ gbasa ka ezinụlọ m o nwe ezinụlọ ikpe na-ede o nwe ezinụlọ ọgụ na-ede onye gwanụ sị ezinụlọ ya enwe ikpe n'aka mgburuke bụ ị bụ onye nwere uche nsogbu basakọ ime ezinụlọ ya hmm. ife ọdụ bụ bụ ebu ụzọ bụ ị bụ onye ke marụ kukọrọ ife dị na efọ ya hmm. ndịom nwata ife ọ sị ife dị na efọ ekukọrọ warị onye ke ma na-egide onwe hmm. nwe ndidi ke ọzọ bụ efọ ike jiba eso ya na-ekwu na asharị ya agba nkịtị ya enye na ya efe nwata oge ife dị na efọ i kpofu ife karịrị ni bụ iwebe ewe iwebe ewe ya bụ ịchọ ke ndị amara baanụ unu ụlọ n'ime ọnụm ụzọ ezinụlọ unu ikpe pụsịrịnụ ọ bụ shi nwunye ị na-echi na ebe ụlọ ya mara ndị ọ na-emere gidigidi gidigidi gidigidi ehe dịka ebu smart williams ọkụ gidigidi ehe ya dị gba nkịtị ọ bụ gidita gidita gidita ya gba nkịtị nwata ife ife ka ka ewe m dị omi uwe bụ wana ekubi asharịna ọ ka mma kwuo ekubi asharịna iwe wewe ikpeazụ na-edochiri ndị dị n'ime ogbe kete n'ụlọ ụnụ wee ka n'ụlọ ụnụ bụ ọ bụ ekwu ya ekwu ọ bụrụ si ikpe abịa gburu ka abịa ehe mana ife tosini bụ ke ọgụ dịruni ndị ụnụ ka mma ka ba na-egbo ụnụ ka na-eme ka na-eme angelina eh, peter ka na-esoro ụnụ ụnụ echie wee bụrụ ụnụ ji echi bụ ụnụ were edeme na ụmụ nọ o nwere ka mara ife ụnụ dikele na ndị menshike nwe m ime o buru nnọọ mkpokpo gị ka ndị ma na-ewere na agba etụchi na-enwe nara anyị kene ya na nwunye ekpe ikpe hmm. so mgbe dojiwe ma gwa mgbe na nwunye ndị na-ekpe hmm, banye a na-ekpe ikpe anyị kwu ndị mara ọnụ ah. okwu gbasa anyị onye ka na-edi kam anọdụ hmm. were nweru anyị okwu ụgwụ anyị aba ajụ enwenyi kechi na ikpe so elu ka anyị na-ekpe ya shabuchi n'ebe nnọọ ofu mara aba bịatụ ọnụ ụzọ nche ken esoro yi na nwunye n'ebe eziokwu dị nwunye mbịa seven nation na-ajụ asa uju a na ụgba azụ sef arụbeghị abịabeghị egbe otu mmenyi nwunye m ikpe echi ke meme na ebi n'ụlọ ise na okeke chukwu kene na almost asụa iri na iteneni ka dị n'ime so ọ bụrụ na ife ka ekwuchi na ekwe na ke ma ebido na oji ebi ụlọ arụbeghị egbe otu m ikpe na obi ụlọ ndị be mara gbasatu ndị be mara gbasatu onye na-abụsa ya na-ekpe uche ọ kwa na-esi uche kwa anyị na-enye ekwụda anyị ekwụda anyị ewuru uche ka ọsọ ekwụda anyị amọsọ dị eh, figọ figọ so ibe ibe atụ agbụ iji na-enye ekwu ya amọsọ da anyị ewuru uche na-eso ya ya eji na uche ya dabụsa ya bụ na ife ka ọ dị mma ya bụ ife achọ ịjụ ajụjụ ya bụ ịrụ na anụghị ife nwanne m Solomon kwuru ọ na-agwa ụnụ na amụsa akọrọ wee nye akwụkwọ n'ife odide na ede n'ife na ọ na-ekwu ndị na amụnị na amụsa nị nị obi na ọ dị ofere o berelarikesịrị ụnụ na nne ndị mara aba ya ere nke ọ dị onwechigoro ndị na-aba ya ọ apụsasị better na anyị na-ekwu na ewere ife na ede na ede eye dedote ife nụ ndị arụ n'ụfụ na ọ na-ekwu ọ bụrụ na amụsa na ọ dị mkpa ee nwere m eh, solomon nwere ife ọzọ m chọ njujesi ife ọzọ nya ka m jụzi bụ ọ bụrụ nwunye ị nwere ọyị n'ime ogbe ọyị anụrụ na-agwa ya ere oje ka a na-ebi na atara na atara ịrụ ụlọ so di ndị di ya na-ewesa ego di ya bụ mmadụ ọrụ na-ewesa ife arụ na afọ ya na-eyi ezigbo awo ya na-eyi ezigbo awo ikwesị na na-eyi onye isi ụdị ka ịnụ keni nwunye ya bịa mee change ngụgwa ya ee ọdụme change ngụgwa dịrị ichiba anya na-ebusasị o nwere onye na-adụjọ ya dịrị ya adịme ndị eji na-asetụrụ isi okwu ndị nọ dere ji na-akpọ nwunye isi bịa dere ife na-adị na dere eji meme ya ka nwunye ihe n'ọyị nnu efe ee ụkwanị na-ekwu shi mara ebe i si na iburu ibu ka ị mara ebe i je ka ejido ya fọsị dịka ife nkwunede onye na uche obi ụnọ ọ bụ na iwu shi na nwunye ike biberu enyashi ọ bụrụ shi nwunye efe a na-ejue na ụnọ ya mụ shi ntị dị abụọ N- ntị na-anụ ife dị n'ime kenini bụ awuo nkịtị ka oye ọ bụrụ shi nwunye i je n'ime ogbe wa tụrụ nnu yere n'ime ọfigbo ọ shi nnu dị n'ime ogbe ka mma karị ke n'ụnọ uche ka oji ibi ọ bụrụ shi na ime ogbe gbasa obi na-agwa agwụgwụ na ịgabanani ife i je ka eme bụ ka na-ewesa ọ shi ka obi na-agwa na ya na-asụgbu ya na-asụgbu ya na-egbujigbu ya na-akụ ebe ya na-aghọ ya bụ ọnọdụ adịba mma ee ọ bụ shi ihe na-enwe chọrọ ka i nwe obi mgbawa ehe ya bụ ndị oyibo shi high blood pressure ụnụ ebe na-arị biri ele ka ya emeke ụkwanị shi marụsụ ka ogbuji ụnụ ebe ba na dọka dọka dọka dọka ụnụ na-adọ ụkwa aba n'ime ogbe ofu iko ka egide ife ka mkpa eziokwu ekwọ nsọ ekwu na-esa anyị na-edobefe ka na ebe obi ụnọ dị bụ efe ike jiba anụ di na nwunye ba nọdị ndụ adị mụnụ dị n'ime ya jụọ ya dịka ọ dị ụnụ chọrọ ka ụnụ kpa ya fa obi ụnọ ka ụnụ chọrọ ka ụnụ dozie obi ụnọ Ehe. ọ bụ so oyi ụgbọ na ebe onye na-eshi oyi kpa ya obi ụnọ ka ọ chọrọ ya ekegide n'ike ya egideberu echi ọ dị n'ime ogbe bụ ịkpa ya bụ ọ shi ọ chọrọ na odoji kedụ bụ ife na-ewesa nsogbu ya ka ụnụ ji dozie okwu ụnụ elu ọdị na onye ka ọ dị na onye ke ofele nke ọdachi were chi onye ke ọ bụsị onye ke mara ewuzachi nsogbu na ezinụlọ onye nye mara shi nwee shi ndidi jụọ shi dị echi ka bụ nsogbu anyị nwere chisa hmm. na ebe nnukwu na-eji ma shi n'elu ọdị n'elu ọdị na ụmụ onye ka eji ime ogbe so onye ka anụ okwu beri okwu ịnụ na ime ogbe eli chọọ ka i were rụọ ọrụ ka ị chọọ ike were rụọ ọrụ hmm. ọ shi nụ a na ime ogbe dịkele gwuchie ntị na-ebe ka anyị nwere ọ shi ya chọrọ iki were rụọ ọrụ ịnụ na ntị keni atụfa na ntị keni ma ọ shi ị chọrọ iki were rụọ ọrụ ịnụ fụ na keni echichi nwa keni chịwa gwaji na keni ekpere yi n'isi ịnụ asa onye ọzọ akpa ya fụ ya obi ụnọ ọ bụ onye ka o so ya ka ị ka ọ dị ọdụmma ee dịka eri ihe na ikwu ya ọ bụrụ na anụ ife okwu na ịkọrọ m Ee, ife mere bụ enu ọkụ ashịrịnụ ụnarị na amụsa na obi ụnọ ere na efu na ọ dị efere ee o nwe ndị na-acha na wee kpebere shi na wagharị ya bụ ndị na ọdụkeswa na amụ amụ wee banye fụ apụ wee banye ji wee apụ so ere na ka ọrụ nkeji na amụsa ya zụrara ịbanye na ọ dịghị efe ọ bụ ke shi ịba ya efu ya apụ ịba ya jikwa iwe ị na-aba ya na-apụ ya bụ ezigbo onye- o- onyenye ị bụ onyenye na-adị na na ụnọ di wee were na-akọ ya ọnụ so ele naanị bụ ee nwanne m eh, solomon nwere ad- ọ- ọ- ọ ndụmọdụ ya ka ihe ndị dị na ụnọ kwere na amụsam

ọ dị mma anyị echisago na-afụ egwu gbarịkọrọ kedu mgbe ife chini anyị ndị ka bụ ịka igbo ji na iburu ofu agbagha ọrụ egwu oyoyo ọ dị mma dịka ere anyị na- ere anyị kwuru before ya bụ ke mbụ ka anyị beje ihe ezumike ee o nwezi ife ọzọ m chọrọ ka m jụọ nwanne anyị before anyị ba anyị ba adụ ndụmọdụ ya bụ ndị nọ na-ekiri anyị ni ọ bụ sọ o nwere onye gbasasịrị kịta na na-etinyezi onyonyo ya n'ụnọ ife anyị na-ekwu kịta na bụ mmemme anyị na-ekwu kịta na bụ ife gbasara e- e- njem e, anụmdi na nwunye ya bụ njem obi ụnọ ya bụ ife anyị na-ekwu kịta na Ee, ife naanị bụ o nwere onye ọbịa anyị nọ ebe na ya na na-akọwara anyị ere obi ụnọ dị na ọ dịghị efe mgbotuda na ụwa amara ife a na-ekwu n'ime ebe a so ifere anyị bụ nwanne m solomon o nwere ofu ajụjụ m chọrọ ka m jụọ m jụọ ofu ke okwu ahụ ife ọzọ m chọrọ ka m jụọ bụ o nwezini o nwere oge wa unu na-ekpe ikpe unu shi ka o nwe onye unu je kechigoshi ka ọ ba edokọme ezinụnọ ọnụ ya bụ ife m chọrọ ka m jụọ Ee, mana chike enwe mgide adịbeghị chiwa shite onye ọbụla ife ọbụla shi be n'obi ụnọ ka ịba edozi enyi na amara m na ekufu ma ọ bụ saa ka ezi na ụnọ m Ehe. Bụ ya mọsị ihe nu ọsancha na-ebi bụ ee, ọkwa anyị na-ekwuchi be agba atọfuru na ụkọ n'ime ogbe ka ọ bụ ime afịa ka ibe jeme na ụnọ iwere ife enwe ijefe ime ogbe ya bụrụ ife ịkpa ịkpa ụka ịkpa ọnụ anyị ehe, anyị bụrụ ife anyị na-aka ụka ikpeazụ ife na oyi chigoshi m na ekeji na-akọ ya ọnụ na-asị lee o abụ m onye na-ebi enu na-echigoshi m chigoshi m bụ ichigoshashim na-enwe m ebe chukwu na-enye aka e were shi m dozie shi ezi na ụnọ ya shi enwe shim efe okpukpere shi na-aga n'ime ogbe ya bụ ọsọ ife ka bụ shi ọ dị onye na-ele ọ na-agadozi onwe ya were ihe mere onwe m gadozi mbụ onwe m efe bụrụ ezinụlọ m echikọcha onye ọzọ mụ na nwunye ikpe anyị asọchiri anyị asọchiri na anyị ekpejego akpete ụbọchị ike gwụ na anyị anyị asọchiri bata onye ọzọ ka anụsa anyị na-ekpe ikpe ya bụ feka Ee, ife ọzọ m chọrọ ka m jụ ibe ruo ga ibere na anyị agaghị eme ka anyị pụkọ ife ọzọ m chọrọ ka m jụ ebe ọ bụrụ na ị bụ onye ụkọchukwu na ị bụ onye ụkọchukwu onye na-ebere na ezigbo ma onye ụkọchukwu ka ọ bụ ee ụbọchị di na nwunye nwere nsogbu deri ji na-edokumewe ya bụ ndị ọrịrị na-aghọsị onwe we deri ya eme na-edokume di na nwunye ee idokume di na nwunye nwere nsogbu amọchi ji na-ene obi ụnọ njem ka ka ekwufefọwe ee ọ bụsịrị emeni ụnọ chimeni bụ di na nwunye ajekijekwudo onye ụkọchukwu ya ka gwa onye ụkọchukwu ife na-emeni hmm. mmebụ onye ke mara dịka ife m kwu na ishi mbido se hmm. mmebụ onye nwe ụlọ man of the house ene onye ụkọchukwu ịgwata asha owe ose na ego nri omeneke eri omeneke eri onye ụkọchukwu ji nche ah, pastọ sarị nwe onye ke n'ihe na ọ marị ife ọ na-ekwu onye ke mara ikwufu efọ bụ ka o si na-adị

ke ọzọ bụ ọba dị ndechi ọchinye ka ana nka na ịgwata ife ka gwa bụ anụ na ya sara ekwe m obi we emana ọ dị na aka ya kwụla ka n'ime ya bụ na so n'ibu ya ọ dị mma em, ọ bụrụ na anụ ife okwu na ndị dị n'ụlọ o- onye nwere ndịwachi ntị na-anụ ife dị n'ime

oshimarịfụ so ere ọ dịbụ nwere m solomon o nwere ife ọzọ ije ka ya bụ dịka ụdị ndụmọdụ ije ka adụ ndị na-ekiri anyị n'ụnọ Um, ndị be anyị dị n'ụnọ na-ekiri ni na-ege ntị ekenegara m ụnụ n'ojini were oge kene nọla anị na ya ege ntị n'ife a na-ekwu bụ ọdụ m je ka adụ ka ọdụ bụ ndị nọ na-akwademe ọbụba na obi ụnọ di na nwunye Ọzọ ke o na ọsọ nile bụ ọ dị mfe. Mara onye ije ka anụ, mara ebe o shi ni pụsa, mara agụgụ we, mara ife we asọ, mara ife we sọ, mara omume obi ụnọ onye ka anụ shi ni pụsa, mara eyewe ogene so, ọ bụ nne nwunye ije ka anụ, ọ bụ nne di ije ka anụ, nnarị nwunye ka nna di ije ka anụ, mara eyewe ogene so, mara isi ije ka anụ di na nwunye, ọ bụ onye ịsọ gị ka anụ bụ ọ bụ onye ịsọ gị ka anụ ka anụ ọsọ ezinụlọ ya bụ ma rie m ekpoku ma ọsọ we ncha ị nụrụfu nwunye ị dị bụ nwa nnarị nwunye yi ị bụ nwa nne ị nụrụfu di ị bụ nwa di nwunye ị bụ nwa nne di nwunye ya bụ ụnụ ebe abụfe ofu so unu amara ife unu chọne mara ife unu chọne but mostly unu ndị om baịbụl abasa ishi emnufu di achene m achene m eh, ke nne di m enye m nsogbu ị na-efere eferuru ị na-ebido ị na-ada na ebi na-ebido ebido bekwucha chineke nna di m eteni m ọnụ ị na-ada na ebi na-ebido ebido ibasa onye ke marụ bekwucha chineke nne nwunye betenu n'ọnụ na ị na-ebichi na ọdịda bido se ma buru n'obi shi ịnụ di na nwunye bụ ka ọ sa marụ ncha ọ bụ ikpụgbam obi n'ebe then ụnụ ndị anụrụ fụnene mmadụ n'ishi ụzọ kel adị mfe onye na-enye n'ugwu na-enwe ndidi n'okwu obi fa ya bụ inyere n'unyere ya fụkụ mkpụrụ obi na-eme ị na-ekwu obi fa ya bụ ije di na nwunye bụ ụkwa nikwechi ụzụ aga na anamara kpọrọ nga ịdị echi ndiberu imanisi ife kene ha bife ka eduru iru enyashi be were ọkụ gidigidi be were obi udo kpọọ nwunye ka ọ bụ di isi biko ka were obi udo be ka bụrụ na oyi maka ọ na-echi dere iwere fọ ọgwụ na oge ka bacha onye kenu egbe ekene ichi- ekanụ ichi azụ ya bụ ọdụ nwere ihe ọ sa anyị ncha ka amalisi chukwu bụ ụzọ ka ịka mkpa bụ ka were ezinụlọ anyị tie chukwu n'eka chukwu beduru anyị anyị ka enwe nsogbu shegwarị ya gwara ọ bụrụ na anụ ife okwu nikọrọ ọ sị unu bụ emechere na ọsụ nwere ogidi unu nọbachere na echesani na echi dịrị anụ ife unu na-emechi ụmụ unu na-amụsasa ahụ ọ bụ si ndị mụrụ mfachi na ụmụ ụmụ unu na-ekiri unu si negara nne nne nara nkwe na akụwara na ebene so unu na-amụsa na emume na ya ka ọ dị mma na wesị obi unu ọma ka ụmụ a na-amụsa ahụ onye chọrọ ka ọ nụrụ ụmụ unu kịta na-abịa ọ sị jee n'obi ụlọ okenye n'obi ụlọ jee na-anụ n'ọdị n'ụlọ okenye n'ụlọ okenye mana ma ndị bewe dị wee dị mma igwe ewe mana ere obi nụ soro nke ọ dị na isi gwara na Association Alwanido, Baltimore Area Chapter, mmebu ego e ga-ewere Kengibia, Yanasanu Desa.

ee mmemme a agụrụ na ike eketa ụbọchị ọzọ anyị na-aba abịaji efa mụnwa bụ Florence Achụrụme Success onye a na-akpọ Flo Flo ee onye ọbịa ngwa gwa efa ya shi efa m bụ Solomon Azowenu na-ebi bye bye nọdụ mma ka ọ dị n'ihu Thank you.